arụ eme n'Ụmụọfịa n'Ụmụọfịa arụ eme Nze maazị. Ee? abịara m bịa ịhụ eze mmụọ arụ emena n'obodo m Ka m mee. anya m ahụna ntị m Chere m abịa. eze mmụọ Nze maazị sị na ọ chọrọ ịhụ ya batawa afọ na ọ dị ọsịsọ ya batawa

abịara m bịa ịna gị olu arụ emego n'Ụmụọfịa n'obodo Ụmụọfịa mụwa wụ mmadụ ka ị chọ ka m jụọrọ gị afa ajụjụ ọ ihe m bịara ka ị jụọ mara ihe mere n'obodo Ụmụọfịa anya m ahụna ntị anya m emela ya mara ana m agba afa ana m agba afa okirikiri ka a na-agba ukwu ose na na-arị elu ndị ichie unu anụrụ olu eke orio na-agba izu ka ịbụọ bịa zie ozi ndị ichie ziri m ka m zi unu ọ ga-adịrị gị na mma

ezumezu oke dike asị na-akpọ nche nche nche anya ara ụbọchị niile na nke nke m nke gị eke orio afọ nkwọ ọ ga-adịrị unu na mma na eke ọ ga-adịrị unu mma na orio ọ ga-adịrị unu mma na afọ ọ ga-adịrị unu mma na nkwọ asị m unu obodo Ụmụọfịa na-agbagharịgharị asị m ka ọ dị mma na eke ka ọ dị mma n'orio ka ọ dị mma na afọ ndị mmiri m ji bịa ụwa ana m akpọku unu bịanị oke dike ọ kpọgburu dike ọgụ asị m unu bịanị ikenga nnukwu arụsị asị m zanị m oku na eke zanị m oku na orio ana m akpọku unu ugbu a ka unu zaa m oku ndị mmiri m ji bịa ụwa ọ gbagburu dike ọgụ nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ ọgọ ngọ nke esi ewa ọkpa ọsa asị m gị bịa Hey! Mm. ife dike merụ n'obodo Ụmụọfịa afụgo m n'anya eke orie afọ nkwọ ikenga nnukwu alụsị maọbụ dike ọgụ nchenche enyi na-ajụ iri onye ọsọ ọ ga-adị izu ụka atọ ị ya abịa mgbe afụ ndị ichie ga-ezi m ozi wee zire ndị nọ ọfịa ịnụgo aga m ewepụ ife wee nye ikenga ikenga bụ nnukwu alụsị ndị nwe mmiri nụ ive m kwuru anụgo m eze mmụọ obodo n'ọbịa ọ bụ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị nke riri bụrụ arụ a na-achịsa obodo na-agbasa obodo wee riri baba na-agbasa obodo ndị ichie ndị ichie sị unu ga-achụ aja na mmiri seven market days unu ga-achụ aja na mmiri ahịa ụbọchị asaa unu ga-achụ aja na mmiri unu ga-eweta ikenga unu ga-eweta ebuna unu ga-eweta akwa jọji ịnọ maka na nwaanyị so na alụ ala emen nwoke so na alụ ala emen bute ekete na udu na ọ ya ka a ga-eji wee chụọ aja a. ọ bụrụ na a chụọ aja a obodo ga-adị mma anyị ga-eje n'iyi eke mmiri iyi eke wee je chụọ aja a ụbọchị ahụ dịla ndị nze ịsa ya kwụ wee bịa alụ ọlụ a ka onye ive ụkwụ ji bịa ga-eji ya naa ndị mmụọ aya afụ gị ndị mmụọ aya afụ gị ndị ọjọọ aya afụ gị ndị ọrụ na palace na-echere gị echiche ọjọọ aya afụ gị maka na ife ị bịara ka obodo dị mma